ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị aha m bụ Nzubechukwu ihe m ga-akụzi taa bụ n'asụsụ Igbo isiokwu anyị bụkwanụ mkpụrụ edide asị m na gị na isiokwu anyị bụ mkpụrụ edide ya bụ mkpụrụ edide Igbo ma ọ bụ Igbo alphabet ma ọ bụrụ ka a sụọ ya n'ọnụ bekee gịnị bụ mkpụrụ edide Igbo na mbụ anyị ga-ebugodo ụzọ kọwaa ihe bụ mkpụrụ edide mkpụrụ edide bụ akara ndị ahụ ndị nwe asụsụ wepụtara ha ga-eji wee na-akụzi asụsụ ha ndị mbụ wepụtara mkpụrụ edide a bụ ndị a kpọrọ ndị otu a kpọrọ International Phonetics Alphabet ya bụ IPA n'aha ịchafụ ka ha wepụtachazi mkpụrụ edide a asụsụ ọbụla gazi n'iru were nke ha ga-eji na-arụ ọrụ n'asụsụ ha otu a ka Igbo si wee jee weta nke ha ọ bụrụ na ị gaa na bekee ndị Igbo nwere mkpụrụ edide iri abụọ na isii ya bụ 26 ebe ndị Igbo n'aka nke ha were mkpụrụ iri atọ na isii ya bụ 36 ka anyị gazie n'iru n'idepụta mkpụrụ edide Igbo ndị anụnwa

kpee we le me ne ṅe ṅwe nye u e ọ pe re se she te u. o vi wi ye zi ya bụ i nee anya na mkpụrụ edide ndị anyị depụta ebe a ọ bụrụ na a gụọ ya na ị ga-afụ na ihe ọ dị bụ mkpụrụ iri atọ na isii ya bụ 36 n'ọnụ ndị bekee ọ bụrụ na i nebekwa anya ị fụkwa na a na-eso ya n'usoro n'usoro mgbe i debe mkpụrụ edide anaghị abụ ede nke a amafe ebe a mba ị na-ede mkpụrụ edide ị ga-esoriri ya n'usoro n'usoro nya ka e ji wee depụta ya n'usoro otu a ọ bụzi mgbe ị gazi n'iru ijizi mkpụrụ okwu ndị a mebe iji mkpụrụ edide ndị a mebebe mkpụrụ okwu mgbe ahụ ka a na-enwezi mgbe ahụ ka a na-achịkọtazi ha ọnụ enwezi ike isizi ebe a were were wee mebe okwu ị bịakwa na imebe okwu n'asụsụ Igbo ọ ga-ekwekwa anyị ọ ga-ekwe nghọta na asụsụ Igbo bụ asụsụ ụda olu ya bụ ebe imebe ebe imebe mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo ihe mbụ a ga-ebu ụzọ were bụ iwere mgbochi ume iwere otu ụda ume nke a ka ọ ga-abụ i werezie i wee nweta ihe a kpọrọ isi ngwaa cheta otu mgbochi ume na otu ụda ume ọ bụghị otu ụda ume na otu mgbochi ume n'ịgakwa n'iru kọwara anyị nke a a bịa n'asụsụ Igbo mgbochi ụda ume e nwere n'asụsụ Igbo dị asatọ ha bụ a e i ị o ọ u na o na ị gụọ ya ọnụ ị fụ na asaa ka ọ dị otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ ihe ọ dị bụ asatọ ya bụ 8 mgbe i wepụtazi ndị a ndị ọzọ niile fọzi n'ime ya bụzi mgbochi ume ka ha bụ n'ịgazi n'iru n'imebe okwu n'asụsụ Igbo i werezi otu ụda ume otu mgbochi ume i tinyere ya otu ụda ume i wee nweta ihe a kpọrọ isi ngwa ya bụ root verb ọ bụrụzi ya na i werekwa ihe ọzọ gbakwunye n'iru ya e wee nweta okwu ọhụrụ iji maatụ ka anyị were mgbochi ume a bụ b anyị were mgbochi ume bụ b anyị tinyere ya ụda ume bụ a i nweta ba mgbe ị nweta ya ihe a kịta bụ isi ngwa gị o nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe o nwere ike ịbụ ịbanye n'ime ihe to enter o nwekwara ike ịbụ to soak ịba akwa now ị gabazie ihe i tinyezi n'iru ya ga-agwazi anyị ụdị mkpụrụ okwu ọ bụ eleanya i nwe ike werezie a tinyekwa n'ihu ebe a ị fụ na ihe i nwetazi bụ aba ihe dị ka ọ na-aba mba to scold or aba ọ na-aba ji to peel yam ọ bụrụkwa na ị werekwa isi ngwa a bụkwa b na a i tinye ị n'isi ebe a ọ bụrụ ịba ụdị nke a bụ ụdị mkpụrụ okwu a kpọrọ infinitive ebe n'asụsụ Igbo ihe abụọ ihe e ji amata infinitive bụ isi ngwa e tinyere ụda ume ị ma ọ bụ i ya bụ ka e tinyere ya i ma ọ bụ ị o nwezi ike bụrụ ịba ma ọ ịba mana a na-etinye ya a ga-akabakwa arụ fụ na e nwere ihe a na-akpọ ndakọrịta ụda ume na ya na ịgakwazi ya n'iru ị nwere ike isizi na mkpụrụ edide ndị a wee mepụtazi ya ọtụtụ okwu ndị ọzọ gasị Ndewo.